ekele m unu ndị ọma ndị m ọnụ kee nụ ka unu mere ama m na unu dị mma aha m bụ akwa ugo dị ọra mma ana m akụzi maka mmekọrịta ịhụnanya na ọgwụgwọ dị iche iche na-edozi ahụ ọ bụrụ na taa bụ izizi gị inene ihe onyonyo m nnọọ ọ bụrụkwanụ na taa abụghị izizi gị nwa nwa nwa daalụ maka ịlaghachi azụ inenekwa ihe onyonyo m ọzọ anatara m ọtụtụ ozi gbasara ọtụ inwe isi ama m otu ọ na-adị mgbe a sị na nwaanyị na-enwe isi ọkachasị isi ọtụ ya mere m ji wee chọrọ ikwu maka ya taa isiokwu anyị ga-abụ kedu otu a ga-esi wee mee ka ọtụ nwaanyị kwụsị isi isi ma nwee isi ọma tupu m gaa n'iru ọ bụrụ na ọtụ gị na-enwe isi dịka ọchịchị ma ọ bụ na ị na-enwe ụmụ ọrịa a na-ebute na mmekọrịta ma ọ bụ nje infection biko jee hụ dọkịta gị ugbu a ka m tụpụtara ụnụ ụfọdụ ihe ụnụ ga-eme ka e mee ka ọtụ ụnụ na-esi isi ọma chetakwa na ọtụ nwere isi nke ya ma ọ bụrụ na ị chọrọ ka ọ na-esi isi mara mma mee ihe ndị a nke mbụ mee ka ọtụ gị kọọ akọ mgbe ọbụla mgbe ị sachara ahụ ma sachaa ọtụ gị dịka m kwuru n'ihe onyonyo m nwere gbasara ọtụ ọ bụrụ na ị lebeghị ya gbaa mbọ ka ị lee ya ya bụ mgbe ị sachara ọtụ gị mmiri hichaa anya otu i si ehicha ahụ gị i mechaa nke a yiri ọpante nwere oghere ka ikuku wee na-abanye n'ime ọtụ gị ọ bụrụ na ị nọrọ n'ụlọ aga m asị gị eyina ọpante gbara ọtọ n'ukwu gị ka ikuku wee na-abanye n'ọtụ gị ma mekwa ka ọ kọọ akọ maka mgbe ị na-apụ apụ ị na-eyinye akwa kpachiri akpachi dịka traụza ụmụ nwaanyị kpachiri akpachi ma ọ bụ nke a ụmụ nwaanyị na-eyi ma ha yiri sketị ahụ ga-akpachicha akpachi nke ga-eme ka mgbe ị pụrụ apụ ọsụsọ suo gị na otele gị ahụ ga-ebido isi isi ya bụ mgbe ọbụla ị nwere ohere mee ka ọtụ gị kọọ akọ nke abụọ ịbanye onwe gị na mmiri pụrụ iche usoro a mara mma nke ukwuu mana biko emebigala ya oke ịgụrụgụrụ i mee ya aga m akụziri unu otu e si eme ya na mbụ ị ga-enwe nnu ma nwekwa ihe ndị oyibo kpọrọ apple cider vinegar aga m akpọ ya mmiri nchapụ lee ya ebe a ị ga-ahụ na nke m agwụwala e nwere ụdị na ụdị nke ọbụla i gotere dị mma mmiri nchapụ a na-eme ọtụtụ ihe ofu n'ime ya bụ igbu nkwankwa na nkwankwa na ụfọdụ isi ọtụ na-enwe usoro e ji eme ya bụ tinye ọkara iko mmiri nchapụ a na ọkara iko nnu n'ime mmiri ọkụ dị ṅarị ṅarị ị wụnyere n'ime ihe ndị oyibo wepụtara eji awụ ahụ batọb ọ bụrụ na ị nweghị ya n'ụlọ gị gbajuo mmiri na bọket eji awụ ahụ tinye ọkara iko mmiri nchapụ a na obere nnu n'ime ya ị gbara ọtọ ị banye onwe gị n'ime mmiri anụnwa mee ka mgbe ị nọdụrụ ala n'elu bọket ahụ ka mmiri ahụ wee na-emetụ gị n'ọtụ ka o wee nwee ike irute wee wepụ isi ahụ mee nke a ugboro ugboro ihe dị ka otu izu ị kwụsị ya nke atọ iji mmanụ akụ oyibo wee mee ihe ntụsa na-achụ isi deodorant kama iji ihe ntụsa ndị ọcha na mpala ụkwụ gị n'akụkụ ọtụ gị na ebe gbara ya gburugburu ọ ga-aka mma ka ị jiri mmanụ akụ bekee ọ na-enye aka ịkwụsị ọtụ ị na-esi isi ọ na-enyekwa aka ime ka ọtụ gị na-esi isi ọma ọ bụrụ na ị chọrọ inwe mmekọ mmanụ akụ bekee ga-emekwa ka ị tọọ ụtọ pụrụ iche ị nwere ike ịgwakọta ya ọnụ na mmanụ isi ọma ọbụla ị nwere tee ya n'elu ọtụ gị ebe ntutu dị ma ọ bụ i tee ya na mpala ụkwụ gị ma ọ bụ n'akụkụ ọtụ mana etekwana ya n'ime ọtụ gị ị ga-ahụ na ị ga-ebido na-enwe isi ọma ọkachasị mgbe ị chọrọ inwe mmekọrịta nke a bụ usoro atọ dị mma iji wee gbochie ọtụ gị ị na-enwe isi ọjọọ ebe a ka ọ ha m n'ọnụ nke taa eji m aka na ị mụtara ihe biko ọ bụrụ na ihe onyonyo m masịrị gị nye aka wee kesaa ihe onyonyo a ka ndị ọzọ wee mụtakwa ihe chetakwa na amamihe bụ ike ọ bụrụkwa na ị na-enwe mmasị n'ihe onyonyo m echefukwala ịpịnye aka gị n'ala ebe e dere sọskraịb pịnyekwa mgbịrịmgba nọ n'akụkụ ya ka ị wee kwado m wee na-enwetakwa ozi m na-ezite kwa izu Tuesdays anaghị akwụ ụgwọ ya I nwee ajụjụ zitere m ya n'akara m www.enjoylivingwithangel.com aga m aza gị ya ebe ahụ n'oge ọzọ ahụrụ m unu n'anya